Ilu Igbo nke na-abịara gị n'oge nkwalite Igbo site n'aka nwanne unu nwoke bụ Maazị Chinwatakwaakụ. Ọ bụrụ na ike agwụghị okorobịa, ọ gaghị ama ihe agadi na-ahụ oge niile. Onye atụ gburu nna ya adịghị eji mpi atụ aṅụ mmanya. Ntị ga-anụ ihe abụghị naanị mgbe o buru ibu ka okpu ata. Onye na-achọ idoziri mụ na ndị mmụọ okwu, ọ maara ihe na-esere anyị? Egbe igwe gbakarịa otu ebe, ọ dị ka e zitere ya ezite. Mmadụ abụọ na-agba ụlọ gburugburu adịghịzi ama onye na-achụ ibe ya ọsọ. Ejighị azụ atụ oke ahịa. Onye nwere nkakwụ bechalata ya ọnụ, ka onye nwere awọ zọpịa ya afọ. Ọ bụrụ na mma atọ n'ọbọ, ọ naghị adị mma ka aka tọkwazie n'ọbọ. Oke nkịta ji isi anya ọkụ, ọ makwara na ajị dị ya n'isi. Ọ bụrụ na ihe emeghị nwata n'akpịrị, ọ gaghị ama na ilo asọ mmiri bụ nnukwu ọrụ. Oke sịrị na ọ bụ ya onwe ya nọ n'ime ọnụ kwesịrị ịhụ ndị mmụọ na ọ bụghị ikwiikwii nọ n'elu osisi. Ajọ okwu dị ka ụgwọ, ụgwọ koro ebu, o reghị ere. ọ bụrụ na okwu dị kwurukwuru e debe ọnụ kwụrụkwụrụ were kwuo ya ọ bụ naanị onye kọrọ ji na-egwute ebe ọ bụrụgodi na eze nchi fọdụrụ naanị otu ọ ga na-egbu achara onye a sị ya bịa buru ozu ọ sị na ya ebunubeghị mbụ Ọ ga-eji ndị dị ndụ were mụta. Ọ bụrụ ọnụ ka e ji aba ọgaranya, onye ara ga-akacha ụmụnna ya. Udele sịrị na mmiri amaka ya n'afọ a, afọ ọzọ ọ ga-arụta ụlọ? Ọ bụrụ na a chụọ ma e nwudeghị, a ga-arahụzi n'agụ. Igu nkwụ gwara ọmụ na ọ gaghị adị anya Ọ malite kwụbanye ya onwe ya n'ahụ n'elu nkwụ. Ihe ọ sọrọ nwa mkpi ya machuo n'ihu, ọ ga-eje ahịa ma ọ dị na mkpa. Okenye sịrị na ya amaghị egwu ala bụ aghụghọ. Ọ dịghị mgbe eriri ji adị ọkụkọ mma n'olu. Onye nyụchara mposi ma hapụ ịnyụ mamịrị ji nkịta ụgwọ ofe. Ihe niile na-akpọtụ n'ahịa bụ naanị ị ga-ere ole, ị ga-azụ ole. Ọkụkọ sịrị na ekwuba okwu ọjị, na ya adịghị etinye ya ọnụ n'ihi na ọ dịghị uru ọbụla ọ bara ya. E jighịzi ikwe n'isi ngwere were ama mgbe e ziri ya ozi. Ọ bụ naanị ete ka a rọrọ arọ, ọ dị mma, a rọọ eziokwu arọ ọ tọghe. Ọ bụrụ na ndị ụzụ tụchaala ogoli nwaanyị akwaba di ya, ọ na-abụ dike ezute ibe ya n'ụzọ, amara akanwụ na ụtaba nke na-akpọlite uzere. Ọkụkọ abụke fere ngige maara na ya na ihe mere. Ọ bụrụ na ozu sibe isi, enyi ka nwanne agbalaga. Atụrụ sịrị na ọ na-adị mma amụọ nwa ka atụrụkwa ime ọzọ ngwa ngwa n'ihi na ọnwụ na-abịa na mberede. Nkịta sịrị na ihe ya jiri agbọ onye bịara be ya bụ ka ọ hapụ ibu ụzọ gbọọ ya onwe ya. Ọ bụ enwudeghị n'ala nke ọma were pịwaba ọnụ na-eweta ịtaji aka. Ndị be anyị n'ebe a ka anyị na-apịachie n'agba nke tata n'oge nkwalite Igbo wee na-arịọ gị biko ka ị sonyere anyị site n'ịpị akara subscribe gbadazie n'ebe mkparịta ụka nke bụ comment section ma tụkwara anyị ilu Igbo ndị nke ị maara. Ka emesịanụ.